Mwambowu ukachitikira ku Bingu International Convention Centre, BICC, mu mzinda wa Lilongwe. Mu chikalata chomwe atulutsa a ofesi ya President ndi nduna ati mtsogoleri wa dziko linoyu akuyembekezeka kukafika ku malowo nthawi ya 8 koloko m'mawa. Pakadali pano zonse zokonzekera mwambo wa mapemphero okumbukira kuti dziko lino latha zaka 60 likudzilamulira zatheka. Tili ndi zambiri mu lipoti ili. Mosiyana ndi zaka zonse za m'mbuyomu pomwe dziko lino limakondwerera tsikuli ndi nyimbo, magule komanso zikondwerero zosiyanasiyana, chaka chino dziko lino likondwerera pochita mapemphero. Izi zikutsatira zomwe ananena mtsogoleri wa dziko lino Dr Lazarus Chakwera kuti dziko lino likumbukire tsikuli kudzera m'mapemphero polemekeza mizimu ya yemwe anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr Saulos Chilima ndi ena 8 omwe anafa pa ngozi ya ndege mwezi watha. Wapampando wa zokonzekerazi a Harry Mkandawire omwenso ndi nduna ya zachitetezo ati ngakhale komitiyi yatsata langizo la mtsogoleri wa dziko lino malinga ndi mavuto omwe agwera dziko lino mu mwezi wa June. Taluza a Vice President a dziko lino komanso ma Malawians ena 8 ndiye ataona choncho a President anati ayi sitingachite chisangalalo pomwe taluza Vice President komanso taluzanso ma Malawians ena 8 koma zana zanali Taluzanso mwana wawo wa president ku ofesi kwawo Hon Lucius Banda former MP ndiye anachiona kuti ndi choyenerera kuti tichite cancel ma celebrations onsewa koma tikhale ndi mapemphero. Ndunayi yapempha aMalawi kuti achite nawo mapempherowa poti ati dziko lino likufunika kuti Mulungu alikhudze ndikulipatsa machiritso a chiyembekezo kwa amalawi onse tikufuna kuti pakhale kugwirizana komanso pakhale healing chifukwa tapita mu chi, chi, ma, ma, ku, kuzuzika kwambiri mu June chomwe sichinawonekerepo muno m'Malawi for some time. Dziko la Malawi linalandira ufulu wodzilamulira ku Britain mchaka cha 1964 ndipo mtsogoleri wake woyamba anali Dr Hastings Kamuzu Banda. Pomwe mbc inayendera malo omwe kuchitikire mapemphero okumbukira kuti dziko lino lakwaniritsa zaka 60 likudzilamulira, ku BICC inapeza anthu osiyanasiyana omwe akukonza mwambowu akumalizitsa zonse zokonzekera. Beatrice Mwape, mbc. Lilongwe. Boma layika padera ndalama zokwana K900 biliyoni zokweza ntchito ya ulimi ogwiritsa ntchito makina amakono. Nduna ya za ulimi a Sam Kawale ndiyo yanena izi pamene amalandira ma thalakitala komanso ma pikapu omwe bungwe la OCP Foundation lapereka kwa amayi omwe amachita ulimi wa nandolo m'maboma a Blantyre ndi Mwanza. Kumbukani Phiri wafika ndi zambiri. Kwa zaka zambiri tsopano, dziko la Malawi lakhala likudalira khasu pa ulimi wake. Koma tsopano boma laika chidwi pa nkhani ya ulimi polimbikitsa ulimi wa makina amakono. Malingana ndi nduna ya za ulimi a Sam Kawale, boma laika pa mbali ndalama zokwana K900 billion zomwe zithandizire ntchito yoti alimi athe kugula makina amakono omwe angathandizire ulimi wawo. Tichoke ku ulimi uja timapanga wa khasu komanso omangopanga mwachisawawa, kupanga ulimi woti ukhoza kuthandiza kuti tikhale ndi chakudya chokwanira, tikhale ndi ndalama zokwanira pakhomo komanso mu dziko lonse la Malawi. Vision 2063. imaonetsetsa kwambiri kuti mudziko munomu tikhale ndi makina oyenera okwanira pena paliponse ndi chifukwa chake unduna wa zaulimi umaonetsetsa tsiku lililonse tikugula makina tikupereka makina kwa alimi komanso tikutsegulira ntchito za makina pa nkhani ya ulimi cholinga tikwaniritse masomphenya amenewa pafupifupi 900 billion kwacha imene ikuperekedwa kwa anthu amene amadzitama kuti ndi alimi chifukwa nthawi ija yomangomuthandiza munthu wamanja lende uka- nthawi imene ija yofunika ichoke ku ulimi sizitithandiza pafunika munthu amene akudzitama kuti ndi mulimi apite akatenge ndalama akapange ulimi imene akufunira alime malo amene akufuna akolole imene akufunira chifukwa ifenso misika tikuperekanso mwakathithi A Kawale ati boma lili ndi chidwi chachikulu Kuonetsetsa kuti amayi omwe ali gawo lalikulu la alimi mdziko muno akulandira thandizo loyenerera kuti apititse patsogolo ulimi wawo. Iwo anati ndi zosangalatsa kuti mabungwe akunja nawo ali ndi chidwi chofuna kuthandiza dziko la Malawi kuti lithe kulimbikitsa ulimi wa makina amakono. Bungwe la OCP Foundation lochokera mdziko la Morocco lathandiza amayi. omwe amachita ulimi wa nandolo m'maboma a Mwanza ndi Blantyre kuti akhale ndi makina amakono. Ndife amayi amene tinayamba kulima mbewu ya nandolo kuyambira chaka cha 2016 koma kuyambira chaka cha 2016 kufika chaka chinocho kwapezeka kuti timalima malo ochepa chifukwa chokuti timagwiritsa ntchito khasu koma chifukwa chakubwera zinthu izi tikuona kuti zitipindulira kwambiri chifukwa chonena kuti wani malo amene tidzalime akhala ochuluka, kusonyeza kuti tikhala ndi zokolola zambiri, phindu lonso lochuluka. 2, Ndi kubwera kwa zinthu izi, munda umene timaulima mwina wiki imodzi, tipezeka zokuti taulima tsiku limodzi, kapena mwezi umodzi, tikhala zoti taulima tsiku limodzi. Kusonyeza kuti chatipatsanso nthawi, kubwera kwa ichichi, tikhalanso ndi nthawi yayikulu kwambiri, imene tizichitanso kugwira ntchito zina, monganso mwina kusamalira ziweto, m'makomo mwathu muli ziweto, zimene mwinanso zimativuta kuti tithenso kusamalira ziweto. Maulimi ena ndi enanso tizikwanitsa kuchita. ma business athu tizikwanisa kuchita nthawi imene timai tima- timaichita kumapita mwina kumunda timapezeka zokuti ta- tipe- zipezeka zoona kuti nthawi imeneyoyo ifeyo tikhala ngati tayichepesa ikhala yochepa chifukwa chogwiritsa ntchito zimenezizi kazembe wa dziko la morocco a abdelkader naji ati Izi zikutsatira ubale wabwino omwe ulipo pakati pa dziko la Malawi ndi dziko la Morocco. Pali chiyembekezo choti dziko la Malawi likalimbikitsa ulimi ogwiritsa ntchito makina amakono likhoza kupindula kwambiri pa nkhani za ulimi. Kuchokera kuno ku Blantyre, ndine Kumbukani Phiri. Banki ya padziko lonse yapereka thandizo la ndalama zogulira galimoto ndi njinga zamoto. Polankhula atalandira thandizoli, mkulu wa nthambi ya zankhalango a Titus Zulu anati vuto la mayendedwe limasokoneza ntchito yolimbikitsa malamulo oteteza nkhalango. Pakadali pano, m'modzi mwa akuluakulu ku unduna wa zokopa alendo a Esther Nyirenda wati galimotozo zizi. zizigwira ntchito ku malo osungira nyama a Lengwe ndi a Mwabvi komanso a Elephant Marsh. Takhala ndi mavuto aakulu okhudzana kwenikweni ndi kuteteza nkhalango zimene zili za boma, tinene kuti zachilengedwe. Nkhalango zimene zili za boma zimene zili ku zochulukira mu tikunena za ku Neno, Mwanza and Nsanje komanso zithandiza kwambiri potengera kuti alangizi azitha kuyenda ndi kuwafikira anthu athandize ku- athandizire kuteteza nkhalango ndi zachilengedwe zimene zili zimene maderawo akuzungulira tionesesa kuti magalimoto amenewo ndi njinga zimenezi zikhale kumeneko zina zikhale ku lengwe zina ku mwabvi komanso zina ku elephant marsh ndipo zigwire ntchito yake yoyenera kumenekoko Ndipo tiyesetsanso kuikako kuti oyendetsa magalimoto amenewo akhale odziwa bwino kugwira ntchito kwathu. Timayang'anira nyama m'nkhalango. Timayeneka kuti tizizungulira ndi kuona kuti zikukhala bwanji chifukwa ena amalowa m'nkhalangomo kuti azikatha kupha nyamazi. Komanso zitithandizira kuti anthu amenewa tikawagwira tithe ku. panga msanga milandu yathu or ma cases athu chifukwa choti tikhala tili ndi mayendedwe. Akuluakulu oona za kalembera wa malo m'maboma osiyanasiyana awalangiza kuti azipewa mchitidwe wa katangale pa nkhani za malo. Nduna yoona za malo a Deus Gumba ndiwo apereka chenjezolo pomwe amapereka ma certificate kwa anthu a akuluakulu oona za malo m'maboma. Isaac Jali wafika ndi lipoti. Malinga ndi nduna yoona za malo a Deus Gumba, Nyumba ya Malamulo itavomereza malamulo atsopano a kayendetsedwe ka ntchito za malo m'madera osiyanasiyana, boma linalemba ntchito anthu okwana 319 kuti adzikayendetsa ntchito za malo m'madera a ma Traditional Authority ndi mafumu osiyanasiyana komanso anthu ena 34 amene angathandize kuyendetsa ntchito za malo m'maboma a m'dziko muno. Pa chifukwa chimenechi, a Gumba anati anthuwa anayenera kulandira maphunziro apadera okhudza za malo. Ndipo a Deus Gumba alangiza anthuwa kuti akapewe makhalidwe oyipa kuphatikizapo kuchita ziphuphu ndi katangale pa nkhani zokhudza malo. Ngati kunduna tinaona kuti nkoyenera kuti tilembe anthu oti akagwire ntchito kufupi ndi kumene anthu amakhala. Ndiye tinalemba ma land registrars, akadaulo oona za malo kuti akhale boma lina lililonse, anthu amene alipo 34 komanso tinalembanso makalaliki. alipo 319 masiku ano kuti apite pa ground makalalikiwa akakhala kwa magogochalo maofesi a magogochalo kukathandizira ku gawo lokhuzana za malo ndipo a benjamin kabango ndi mkulu woona za kalembera wa malo m'boma la chikwawa ndipo akuti zambiri za kayendetsedwe ka malo zisintha m'maboma potsatira maphunziro amene alandirawa nkhani za katangale taphunzitsidwa kunabwera anti corruption bureau akatswiri amene atiunikira komanso malamulo ndikukhulupirira kuti tikagwira ntchito yabwino m'maboma amene akatitumiza katangale akachepa kapena akatha kumene Padakali pano, a sukulu ya ukachenjede ya Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources ati mapulani ali mkati oti posachedwapa sukulu ya LUANAR iyambitse maphunziro a digiri ya zaka zinayi oona za malo. Anthu amenewa ndi ofunika kwambiri chifukwa ukalembera wa malo umene u- ukhale ukuchitika tsopano pa ma district kukakhala kuli anthu oti asulidwa ndipo ali nawo ukadaulo woti akathe kugwira ntchito yawo popanda vuto lina lililonse. Akuluakulu oposa 30 oona za kalembera wa malo m'maboma a m'dziko muno ndiwo anachita nawo maphunzirowo. Isaac Jali, MBC, Lilongwe.

Iwo pamodzi ndi mabungwe ena atayendera ntchito yopanga komanso kutumiza ziphaso za unzika zokwana 1.7 miliyoni m'madera osiyanasiyana a m'dziko muno. Zambiri mulipoti ili. Polankhula atayendera ntchito yopanga komanso kutumiza ziphaso m'madera osiyanasiyana yomwe ikugwirika ku Kanengo mu mzinda wa Lilongwe, Mayi Fenella Frost, omwe ndi oyimira bungwe la UNDP m'dziko muno, anati akhala akugwira ntchito ndi bungwe la nrb ndipo ati iwo apitiriza kuthandiza bungweli poonetsetsa kuti nzika za dziko lino zili ndi ziphaso za unzika. Mayi Frost ati bungwe la UNDP ndi mabungwe ena akufuna kuti ntchito yogawa ziphaso m'madera osiyanasiyana kwa nzika za dziko lino yomwe iyambe lachitatu likudzali m'madera osiyanasiyana a m'dziko muno, idzayende bwino. M'mawu ake, mlembi wamkulu wa nrb a Mphatso Sambo anathokoza bungwe la UNDP komanso mabungwe ena omwe amathandiza dziko lino kamba kothandiza bungweli kukwaniritsa masomphenya ake opanga komanso kupereka ziphaso kwa nzika za dziko lino. A Sambo alonjeza zoonetsetsa kuti ntchito yopanga ndi kugawa ziphasozi iyenda bwino n'cholinga choonetsetsa kuti Mmalawi aliyense akhale ndi chiphaso cha unzika. Bungwe la National Registration Bureau lakhala likulemba ziphaso kwa nzika za dziko lino zomwe zilibe ziphaso kapena zomwe ziphaso zawo zinatayika ndipo ntchito yopereka ziphasozi kwa anthuwa iyamba sabata ya mawa. Unduna wa zamaphunziro wati upitiliza kulimbikitsa ntchito yoyendera sukulu za ukachenjede zomwe sizaboma powonetsetsa kuti sukuluzi zikupereka maphunziro molingana ndi malamulo a boma. Mlembi mu unduna wa zamaphunziro a Mangani Katundu anena izi ku Lilongwe pamwambo wopereka ma setifiketi kwa ophunzira okwana 635 a sukulu ya ukachenjede ya Exploits. Zambiri mu lipoti ili la Lonjezo Msodoka. Malinga ndi a Katundu, boma lipitiliza kulimbikitsa sukulu za ukachenjede zomwe sizaboma za m'dziko muno kuti zidzitsatira ndondomeko zoyenera za maphunziro zomwe bungwe loyang'anira sukulu za ukachenjede m'dziko muno la National Council for Higher Education linaika. A Katundu ati kutero kutha kuthandizira kuti ophunzira omwe amaliza maphunziro awo m'sukuluzi azikhala osulika bwino komanso nzika zodalilika. Zikufunika kuti tionetsetse kuti aphunzitsi amene ali m'ma private university mmenewa akhale ndi ukadaulo oyenera ndi cholinga choti amene akutuluka ngati ophunzira akhale ophikika bwino. Chachiwiri tikufuna kuti masukulu amenewa akhale olondoloza bwino lomwe. zimene a National Council for Higher Education amalimbikitsa kuti maphunziro athu akhale apamwamba, azitenga ana amene akwaniritsa zowayenereza 6 credits kuphatikizako English. Ndipo mkulu wa sukulu ya ukachenjede ya Exploits a Desmond Bikoko ati sukulu yawo imalimbikitsa ophunzira kukhala ndi luntha loyambitsa mabizinesi akamaliza sukulu ndi cholinga chopereka danga lodzilemba komanso kulemba ntchito ena Osati kudalira kulembedwa kokha ayi, komabe a Bikoko ati sukulu yawo yaika njira zosiyanasiyana zoti ipeze chilolezo kuchokera ku bungwe la National Council for Higher Education zothandizira sukuluyi kupereka maphunziro kwa ophunzira m'magawo ochuluka. Panopa so tanena kuti iyayi osala aja nawonso tiwapangitse accreditation nde panopa tapanga zonse internally, panabwera ma stakeholders ochokera m'mabungwe osiyanasiyana, aona curriculum yathu, Nde takonzeka kuti NCHE ibwera any time chifukwa tapanga invite kale, talipiranso kale, akabwera muja ifeyo ngati university tili ready kuti tikhoza koma mmadziwa kuti decision ife ndife okonzekera koma opanga decision ndi a NCHE nde atiuza kuti mmene tafika apa either takhoza kapena ayi pali mavuto ena tikonzekonze. Malinga ndi a Bikoko, sukulu ya ukachenjede ya Exploits imapereka ma satifiketi kwa ophunzira omwe amaliza maphunziro awo pafupifupi 450 pa chaka. Lonjezo Msodoka, mbc Lilongwe. Munkhani zamalonda, kodi mukudziwa kuti bizinesi yoyendetsa wilibala ili ndi kuthekera kosintha moyo wa munthu pa nkhani zachuma? A James Longwe ochokera ku Ching'ambo mu mzinda wa Mzuzu ndi mmodzi mwa anthu omwe apindula ndi bizinesiyi. Mu lipoti lathu lapadera sabatayi, mtolankhani wathu Jackson Sichali akufotokoza za momwe bizinesiyi yasinthira moyo wa a Longwe. Kodi mukamaiona wilibalayi, m'mutu mwanu mumaganiza chani? Kodi munaganizirapo zoti anthu ena miyoyo yawo inasintha kudzera mkunyamula katundu kudzera pa wilibalayi? Awa ndi a James Longwe ochokera ku Ching'ambo mu mzinda wa Mzuzu omwe moyo wawo unasintha kwambiri kudzera mu bizinesi yoyendetsa wilibala. ponyamula matabwa. A Longwe omwe ali ndi zaka 58 zakubadwa ndipo ali ndi ana asanu ndi mmodzi sikisi akukwanitsa kusamala banja lawo popeza zofunikira za tsiku ndi tsiku monga chakudya, kulipira ndalama za sukulu ndi zina. Iwo anayamba bizinesiyi mu chaka cha 1989. Ataona kuti bizinesiyi ikuyenda bwino anayamba kusunga ndalama ndipo anagula malo awo pomwe anamangapo nyumba zochititsa lenti. atamanga nyumbazi akuti sanasiye kuchita bizinesi yoyendetsa wilibalayi kufikira tsopano kamba koti chitukuko china chilichonse chomwe achita pakhomo lawo ndi chifukwa choyendetsa wilibala ponyamula matabwa a anthu. A Longwe akutinso amatolera ndalama zosachepera K300,000 pamwezi uliwonse akawonkhetsera zomwe amatolera pamwezi kuchokera kunyumba komanso mkuyendetsa wilibala. Pa chifukwa ichi a Longwe sakuvutikanso kulipilira mwana wawo sukulu fizi pa telemu ina iliyonse komanso kuthandiza achibale awo. Titawafunsa chinsinsi chawo, a Longwe anati anthu ambiri amakanika kuchita chitukuko kamba kolephera kusintha kaganizidwe pa kachitidwe ka zinthu ndipo anati mabizinesi ena omwe amaoneka onyozeka pamaso pa anthu ali ndi kuthekera kosintha miyoyo ngati munthu ungakhale ndi malingaliro oyenera. Ndi anthu ambiri amapita ku Joni, mwina amakalandira ndalama zofanana. Koma pofanana ndalamapo, zochitika zimakhala zosiyana. Chifukwa chiyani? Kaganizidwe. Kaganizidwe. Mukhoza kumalandira ndalama limodzi, wina ndalama akuthera kumowa, wina akuthera kwa akazi, koma wina akuti iyayi, ine ndifuna ndipange chitukuko. Eya, ndiye pa ineyo Mmene nafikira munomo mu Mzuzu munomo mowa sindinamwepo ndipo sindikuufuna ayi chifukwa zochitika zake naonera pa anzanga. Ndinawonso ambiri anzanga pamathabwa paja amamwa mowa ena nnawapeza ndithu koma mpaka pano alibe nyumba. Pofuna kutsimikiza za nkhaniyi, mbc inafunsa akazi awo a Elina Banda ndipo iwo anatsindika kuti panyumba pawo sanagonepo ndi njala kapena kukhala mu ngongole. kamba koti ndalama zomwe apeza a Longwe amazigwiritsa bwino ntchito popewa makhalidwe ena owononga ndalama mwachisawawa. Iwo anati ndalama zina a Longwe amawapatsa kuti azikasungitsa ku Village Bank ndi cholinga choti chaka chikamatha akhale ndi ndalama zochulukirapo zomwe zitha kuthandiza kuchitira zinthu zogwirika. Ifeyo kuno ku town tinabwera ndi kale. Koma iwo amagwira ntchito ya wilubara yomweyi ndiyeno akapita mtauni akapezapeza maganyu kumabweretsa kandalama kaja basi ndalama ija amapasa ineyo akandipasa ndimaitenga ndalama ija kumapitisa ku gulu tikagawana kumene kuja basi timachitira china chake kaya ndi magesi kaya kugula njerwa Kaya kugula chakudya, kaya sopo, mchere, eya kaya kuthandizira ana pakhomo pano, basi zomwezo. Uyu ndi Uchindami Longwe yemwe anabadwa mchaka cha 2007. Iye amaphunzira pa sukulu ya sekondale ya Vision Academy ndipo ali Fomu 1. Uchindami ali ndi masomphenya odzakhala mtolankhani akazamaliza sukulu yake ndipo wati bambo ake amamuthandiza kwambiri pomulipirira sukulu temu ili yonse komanso kumugulira zoyenera zakusukulu nthawi zonse. Ineyo bambo anga amandilipirira fizi temu ina iliyonse ndipo ndimalimbikira ndipo masomphenya anga ndoti ndikazakula kapena kuti ndikazamaliza maphunziro anga ndizakhale mtolankhani ndipo ndimalimbikira ndipo ndizakhaladi mtolankhani. Pothirirapo ndemanga pa nkhani ya bizinesi zing'onozing'ono, mneneri wa bungwe la SMEDI a Patrick Chimalaziyambo anati achinyamata akuyenera kukhala ndi malingaliro oyambira pansi pochita bizinesi kamba koti palibe munthu yemwe amangofikira pamwamba. Iwo anati maganizo omwe ali nawo a Longwe ndiofunika kwambiri pakati pa achinyamata kamba koti izi zitha kuthandiza kukweza masomphenya a dziko lino a Malawi 2063 pomwe achinyamata ambiri atha kukhala odzidalira pa chuma. Ifeyo monga olimbikitsa ma bizinesi ang'ono ang'ono timatengapo gawo lalikulu ndipo tikudziwa kuti ma bizinesi amenewa ndi amene adzakule ndikukhala ma kampani akuluakulu. Sikuti anthu amangoyamba nkufikira pa chikampani chachikulu koma mu agenda imene ija muli nkhani za industrialisation, nkhani za employment ndipo ma bizinesi awa ndi amene amabweretsa zinthu zimenezizi. Lero uyamba bizinesi wekha yaing'ono, ikakula ulemba anzako awiri atatu ntchito, ikula muzatsegula kampani.

Mu nkhani zakunja, chipani cha Labour ku United Kingdom chapambana masankho m'dzikolo pamene chapeza mipando yambiri ndi kugonjetsa chipani cha Conservative chomwe chakhala chikulamulira kwa zaka 14. Sir Keir Starmer akuyembekezeka kukhala nduna yaikulu ya dzikolo kutsatira chisankhocho. A Rishi Sunak omwe anali nduna yayikulu ya dzikoli avomereza kugonja kwawo chakum'mawaku ndipo atumiza mafuno awo abwino kwa nduna yayikulu yatsopano Sir Keir. Ndipo pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake.

pezani zambiri pa mbc mw mbc digital tsamba la facebook instagram ndi x munali ndine aida chiwaya ndi mzangayu dawson khamalata usiku wabwino mwanonse, madzulo ano kunazizira ndithu m'bandakucha monga kubwalo la ndege la mzuzu umene kunazizira